Къэблагъэ. Къэблагъэ. Пщыхьэщхьэ фӏыуэ. Уи нэхъыфӏыжу, дауэ усыт? Модэ прямой эфир ар сытхьэр езгъэкӏуэкӏауэ сыту зыгуэру щыттэӏым. Икӏи тӏэкӏу согузавэ зыгуэрхьэрыкӏи сщӏэӏым. Хъуну, мыхъуну. Сызыхэпхэ, тэмэму? Нтӏэ, псори тэмэмщ, упсэу, уэ-щэ, дауэ усыт? Сэри сыфӏщ, сыузыншэщ. Зэманыр сщӏэӏым иджыпсту нэщӏхэр хэщхьэжмэ сытмэ, иджыпсту зэманкӏэ сеплъати, Мэзкуу щыӏэхэр и нэужьым хэщхьэжынуращи, ахэр къыдэплъыфыну, къыдэмыплъыфыну. Тыркумрэ Нальчикрэ нэхъ пасу хэщхьэжащ икӏи ахэр нэхъ къыхыхьэфыну щӏэкӏынщ. Tamam. Дауэ мыхъуу щытми икӏи эфирыр итӏанэ мы сытым напэкӏуэцӏым къислъхьэжынщ. Сохранить сщӏыжынщ, абымкӏэ къыкӏэрыхуахьэр икӏи итӏанэ еплъыжыфынщ. Сомрэ щӏэддзэнщ. Нтӏэ мы къыхыхьахьэм зыкъегъэцӏыху уи цӏэр сыт? Сэ си цӏэр Иванщ. Си унэцӏэр Захаровщ. Си адэ и цӏэр Михаил. Ащэрэ сэ Захаров Иван Михайловичщ.

ва Санкт-Петербург е адыгабзэ адыгабзэкӏэ Бытырбыху, Бытырбыхури сыщып сыщыпсащ. Сыщыпсэуащ. Сыщыпсэуащ, нтӏэ, нтӏэ. Иджыпсту уеджэрэ, хьэмэ улажьэрэ? Сэ седжакъым, седжаркъым, сэ солажьэ. Сэ Илъэс егъэ- дапщэ ухъурэ? А, илъэс а, тӏощрэ а, тхурэ а, сохъу, сохъу. Мгм. Да. Нтӏэ, уи щхьэм теухуауэ тӏэкӏу зыгуэр къыджеӏэ. Усыт хуэдэ уэ? Сыт хуэдэ? Уэ усыт хуэдэ, уи щхьэм къытхутепсэлъыхь уи щхьэм. Къысхуэгъэгъу, сыт? Хъунщ тӏэ, абы дытепсэлъыхьынӏым. Уи унагъуэм теухуауэ сыт жыпӏэфыныр? Уи адэ, уи анэ? Дэнэ щыпсэурэ, сыт ящӏэрэ?

къуэш. Нэхъ нэхъыжь. Си къуэшыр нэхъыжь. Ар Липецк. Абы и унагъуэ игъусэу щопсэу. Уа, иджы дэ мыбдеж Псыхуабэ дыщопсэу. Уи адэри уи анэри Псыхуабэ щопсэу, ара? Нтӏэ, нтӏэ. Сыт абыхэм я ӏэщӏагъэр, сыт абыхэм ящӏэр? Лажьэр сыт? Я ӏэщӏагъэр сыт ящӏэр? Лажьэрэ? Нтӏэ, нтӏэ. Си адэр массажистщ, си анэр художественнэ гимнастикэ и тренерщ, егъэджакӏуэщ, сщӏэркъым. Къызгурыӏуащ художественный руководитель. Сабийхэр игъасэрэ? Мыр художественная гимнастика. Гимнастика. Ар спортсменщ. Спортсменкэщ. Дыдэщ. Уи къуэшыр-щэ, ар нэхъыжь нэхъыщӏэ уэ нэхърэ? Нэхъыжь къыщӏэкӏынщ, унагъуэ иӏэщ жыпӏа? Нтӏэ, нтӏэ. Фыз, фызри, пхъури. Ар Липецк и администрацэм щолажьэ. Уи къуэшым и цӏэр сыт? Евгенийщ. И щхьэгъусэм и цӏэр? Сыт-сыт? И щхьэгъусэм сыт и цӏэр? Евгений и щхьэгъусэм сыт и цӏэр? И фызым. А, и фызым и цӏэр Юлиящ, и пхъум и цӏэр Аминэщ. Къызгурыӏуащ. Нтӏэ, уи ныбжьэгъухэм теухуауэ зыгуэр жыпӏыфну. Адыгэ ныбжьэгъу уиӏэ? Уэ жыпӏа уэ, уэ уадыгэкъым, пэжкӏэ? Ухэт уэ? Нтӏэ, сэ зы адыгэ ныбжьэгъу иӏэщ, абы, ауэ иджыпсту дэ дыпсалъэркъым. Псалъэм. Псалъэркъым, да. Сыт фыщӏэмыпсалъэр? Сэ сщӏэркъым, да.

Сыт сэ? Лъэпкъкӏэ ухэт? Лъэпкъкӏэ у лъэпкъкӏэ лъэпкъкӏэ. Уурыс пэжкӏэ урыс. Уэ уурыс. Да. Да. Да. Да. Адыгэбзэр сыт щӏызэбгъащӏэр?

Пэгъунэгъущ. Пэгъунэгъу. Пэгъунэгъущ, нтӏа. Налшык ущыӏатэӏэ? Налшык ущыӏат. Нтӏа, нтӏа. Тӏэкӏу адыгэбзэкӏэ ущыпсэлъа? Мащӏэу, мащӏэу. Мащӏэ. Хьэщӏэщым жыпӏат. Да. Россия, Россия хьэщӏэщым тӏэкӏущ мыстым абы щылажьэхэм уепсэлъауэ къызжепӏэжат.

Иджы я- яужь джэрмэныбзэ- испан- джэрмэныбзэри испаныбзэри щы- Ар уэ езым зэбгъэщӏа хьэмэрэ университетым уагъэщӏа? Да, университетым япониебзэ зджащ Япониебзэ. сэ. Мы- Адрейр-щэ Мэз-

джэрмэныбзэ, испаныбзэ иджыну хуеящ. Уадэӏэпыкъуащ абыхэм. Да. Уа иджыпсту сэ мы бзэхэри изогъаджэ. бзэмкӏэ укоучщ, бзэмкӏэ уадоӏэпыкъур, ара, егъэджакӏуэ закъуэу ущымыту, мис зыгуэрым урысыбзэкӏэ упщӏэ къуетыр, результат за сколько времени обучения, сыт хуэдизрэ адыгэбзэр зэбгъэщӏа? Сыт хуэдиз зэманкӏэ? Сыт тхьэмахуабгъу? Тхьэмахуибгъу.

Сэ сщӏэрэ, материал умыгъуэта, сэ сщӏэрэ. Сыт хуэдэ тхылъ узэплъар? Мыстым телестудиом уеплъащ, араӏэ? Телестудио ютубым. Ар ӏейу сэбэп къыпхуэхъуащ, иджыри дауэрэ зэрызэбгъэщӏар?